Siad Loch Garman an t-aon fhoireann amháin i Roinn 4 den tSraith Peile Allianz atá neamhchloíte go dtí seo. Bhí deis acu ar ardú céime go Roinn 3 don chéad uair ó 2018, dá n-éireodh leo Cill Mhantáin a chloí. Ach é sin ráite bhí Cill Mhantáin sa tóir ar ardú céime leis agus bheadh bua anseo go mór chun tairbhe dóibh. Cioca foireann ó Chúige Laighean a mbeidh an bua acu? Micheál Drisleáin i mbun tráchtaireachta. Tá foireann láidir roghnaithe ag Loch Garman don chluiche seo le cosantóirí láidre, leithéidí Michael Furlong, Gavin Sheehan agus Pádraic Hughes. Tom Byrne agus Niall Hughes i lár páirce agus tosaithe den scoth, an captaen Eoin Nolan agus an lántosaí, tá sé contúirteach, Ben Brosnan. Foireann láidir ag Cill Mhantáin freisin, Dean Healy mar chaptaen i lár páirce agus taobh leis siúd, Pádraig Ó Toole. Tá athrú déanach déanta i measc na dtosaithe, Andy Maher istigh ón tús in ionad Conor Fee. Tráthnóna álainn anseo i bPáirc Chadwicks Loch Garman agus slua deas bailithe isteach don chluiche idir na comharsain, an-chuid ag brath ar an gcluiche áirithe seo tráthnóna agus an dá thaobh sa tóir ar ardú céime go dtí Roinn 3. Seilbh istigh ansan ag Loch Garman, deis ar a gcéad scór tráthnóna, an ceann san treoir isteach ag Sean Ryan. Tús maith ag an bhfoireann áitiúil. Anois Loch Garman ag teacht arís. Obair mhór déanta ag an mbainisteoir John Hegarty leo i mbliana agus an cúig chluiche go dtí seo buaite. Deis le hiarracht dhá phointe, ceann san ag teacht isteach ó Shane Pettit. Ard, thar an trasnán, sárchúilín ansan. Ceithre chúilín anois cláraithe ag Loch Garman agus tús iontach. Isteach go dtí seo Cill Mhantáin teacht isteach san imirt an ceann san dul bhuel díreach coimeádtha laistigh b'fhéidir go bhfuil seans ansan ag Loch Garman ar chúl an ceann san oibrithe isteach deis ag Sean Ryan ach glanta ag an deireadh bhí seans ansan cúl báire ag seasamh an fhóid agus ag an deireadh Mark Rossiter ag críochnú toradh agus scór an rud is tábhachtaí agus John Hegarty breá sásta leis an tús go dtí seo. Cic saor tugtha ansan ag an réiteoir. Agus is cosúil go mbeidh deis tabhairt fé cúilín nó dhá phointe. Oisín McConville ag faire isteach ansan. Tá sé díreach lasmuigh den stua agus ciallaíonn sé sin dhá phointe atá sa tóir anois ag John Paul Nolan leis an gcic seo. Cinnte curtha isteach agus tá sé sin treoraithe thar an trasnán. Scór tábhachtach ansan ag John Paul Nolan agus ciallaíonn sé sin go bhfuil an bhearna thar n-ais go dtí dhá chúilín. Mar ar an dtaobh eile, Loch Garman arís tré Pádraig Hughes. Ag brú chun tosaigh, dúbailt scóranna. Go dtí seo an fhoireann áitiúil níos fearr. Furlong. Spás ar an dtaobh thall agus deis ag Loch Garman teacht isteach arís. Seans ansan ag Shane Pettitt. Scór maith níos túisce an ceann seo díreach chomh maith. An-iarracht ar fad. Dhá phointe aige siúd. Agus na ciceanna agus na scóranna ag teacht níos fusa go dtí seo ag Loch Garman. Ansan sleamhnaithe isteach arís. An-chuid spáis tugtha ag cosantóirí Chill Mhantáin agus deacrachtaí smacht a choimeád ar na tosaithe bríomhara, deis ag an lántosaí Ben Brosnan sáriarracht aige siúd agus solas an lae anois ag oscailt idir na foirne. Anois beidh Loch Garman thar a bheith sásta leis an taispeántas sa chéad leath anseo. Má bhuann siad beidh siad ábalta an. t-ardú céime a chinntiú. Deis ag Kevin O'Grady, sárchúilín ansan aige, iad glan in uachtar sa chéad leath agus feabhas anois le teacht, nó ag teastáil, ó na cuairteoirí. Seans ansan, John Paul Nolan. 10 gcúilín eatarthu. Tá sé feicthe le roinnt cluichí le seachtainí beaga anuas nach bearna ollmhór sa lá atá inniu ann. Go háirithe leis na deiseanna ar dhá chúilín. Tá deis ansan ag an captaen Dean Healy. Cúilín amháin aige ach comhairíonn gach aon cheann acu. Aiséirí Chill Mhantáin b'fhéidir ag teacht. Bearna laghdaithe arís ag Cill Mhantáin. Tá siad níos fearr sa tarna leath go cinnte agus an ceann amháin sásta ach obair mhór fós le déanamh. Pas amach ansan dtí Kirwan. Fós ag dul. Níos fearr anois. Deis ag Eoin Darcy. Deis aige. Tóg an ceann seo thar an trasnán. Sáriarracht ar fad aige siúd. Cill Mhantáin ag déanamh níos mó ionsaithe ins an tarna leath agus rian san le feiscint ar chlár na scór. Loch Garman. Spás anois os a chomhair ag Glen Malone. Deis an cúilín a chlárú déanta go snasta. Agus an lucht leanta áitiúil sásta leis an gceann san. Is luas go cinnte sna tosaithe ag Loch Garman. Seans ar dheis scórála eile ansan go dtí an fear a dh'aimsigh, an cúilín deireanach. Sin é Glenn Malone, an uillinn ag teacht níos géire i gcónaí. Malone fós dul isteach lena dhorn go cliste agus go ciallmhar thar an trasnán. Dúbailt scór na fiche in aghaidh a deich, cuma na maitheasa anois ar Loch Garman. An t-am geall le bheith caite, an fheadóg dheiridh séidte ansan ag an réiteoir. Ceiliúradh ag Loch Garman, na cluichí ar fad buaite go dtí seo agus ciallaíonn sé sin go bhfuil an t-ardú céime cinntithe anseo sa mbaile. Cluichí fós le dul ach tá siad sásta deich bpointe sraithe acu.